Buailim timpeall an tuaith chuile lá, siabfar na spáid is mó a bhím ag iarraidh ag imeacht thart timpeall le asal is carr. Tá neart filí atá ar an oileán agus amantaí ní bhíonn an muinín acu nó ní bhíonn a fhios acu cé chomh maith is atá siad. nó cé chomh tábhachtach is chomh luachmhar is atá an teanga agus an scríobh a dhéanann siad. Nuair a fheiceann siad go bhfuil siad in ann páirt a ghlacadh sna ceardlainn seo nó sa gcúirt filíochta seo in éineacht le filí mór le rá, ceapaim go ndéanann sé. an-tionchar ar an muinín acu. Bhí muid thuas ansin nó staire ag an gcúirt ansin. Bhí muid uair go leith ansin sílim agus d'aireofá biorán ag titim agus bhí óg agus aosta ansin ag éisteacht. Is in ómós do Dara Beag atá an éigse seo ar siúl agus comóradh saibhreas cultúir an oileáin agus ar ndóigh Tá sé tábhachtach go mbeadh an fhilíocht lárnach ansin. Bíonn ceoltóirí den scoth ann chuile bhliain agus damhsóirí agus fonnadóirí ach tá sé an-tábhachtach an t-ardán a thabhairt don fhilíocht.
Is ceiliúradh de shaol agus saothar Dara Beag Ó Fátharta, fear a rugadh anseo ar Inis Meáin an chéad seo caite agus bunaíodh an éigse seo sa mbliain 2017 is dóigh le Le ceiliúradh a dhéanamh ar Dhara Beag Ó Fátharta, file mór le rá ab ea é. Bhí i bhfad níos mó i gceist le Dara Beag. Bhí an-suim aige i gcúrsaí pobail agus tá sé deas go bhfuil muid ag seasamh anseo i Halla Naomh Eoin. Bhí an-bhaint ag Dara Beag le tógáil an halla seo agus tá sé lárnach i chuile ghné de shaol an oileáin fós. D'fhoilsigh sé fhéin dhá leabhar filíochta le linn a shaoil, Cloch na nGabhar agus Cloch an Fhaoileáin. Tá triúr filí iontacha ag teacht ar cuairt anseo chugainn, Aingeal Ní Chualáin, beidh Jackie Mac Donncha mar fhear an tí agus Mairéad Tim Ní Fhlatharta. Beidh triúr filí áitiúil, Dara Ó Conaola, Peadar Mór Ó Conghaile agus mac le Dara Beag Ó Fátharta. ag glacadh páirt chomh maith agus is dóigh go léiríonn sin go bhfuil an fhilíocht fós beo anseo mar thraidisiún. Thosaigh mé ag scríobh is dóigh b'fhéidir scór bliain ó shin, nó b'fhéidir beagáinín roimhe sin, ach i ndáiríre níor chuir mé cnuasach filíochta le chéile go dtí le cúpla mí anuas nuair a chuir Cló Iar-Chonnacht cnuasach filíochta liom amach. Is féidir le duine a bheith ag cumadh agus ag cur na. Cuireann tú na dánta is dóichí go leataobh agus ansin ag pointe áirithe is dóichí dúirt mé liom féin céard tá mé ag dul a dhéanamh leo seo. Bhuel léigh mé, i dtosach báire léigh mé ceann faoi mo chúlra féin is as Carna mé. Téann rudaí i gcion ort, is cuma cé as thú, más as an gcathair thú nó is cuma cén áit, cén chondae in Éirinn. Rachaidh an áit a rugadh agus a tóigeadh thú i gcion ort. Tá sé tábhachtach go dtaispeánfaimid don chéad ghlúin eile atá ag fás aníos anseo ar an oileán, le cúnamh Dé, seans go spreagfaidh sé iadsan a bheith mar fhilí pobail amach anseo.